nin na u bɛ ɲɔgɔn kan depuis a mɛnna dɔɔni quoi donc euh, u ka problème problème minnu b'u kan et puis en fait u ka vie don o don vie quoi donc o de bɛ bɔ nin eh, nin série la donc sisan série in na fɛnɛ mun diyara ne ye c'est qu'en fait euh, kuma eh, u bɛ kuma kɛ à un moment donné bɛɛ b'i i ka avis di quoi cɛ b'a ka a ta fɔ ale ka côté la ale ye mun ye muso fana b'a ta fɔ ale ka côté la ale ye mun ye donc fɛn min don ne yɛrɛ kɔni bolo c'est très intéressant a, a, a ka ɲi quoi et puis conseil caman b'a kɔnɔ muso an ka furu la en fait i bɛ u tɛ kiritikeli kɛ parce que but tun tɛ bɛ u bɛ fɛn kɛ en fait u bɛ ka série kɛ pour que mɔgɔ ka faamuyali ta sɔrɔ a la quoi parce que côté bɛɛ la donc euh, u b'a essayer pour que bɛɛ ka fɛn sɔrɔ a la donc exemple dɔ la par exemple buba bɛ na don la eh, buba bɛ na eh, nora tɛ pour que ka eh, dumuni kɛ quoi donc nora ko k'ale ma tobili kɛ k'ale ma tobili kɛ k'ale ma tobili kɛ ko parce que ko kuma bɛɛ ko cɛ b'ale ka eh, tobili kiritike ko n'ale ye tobili kɛ kuma bɛɛ ko cɛ b'o kiritike donc bi fɛnɛ ale fɛnɛ y'a deside k'a tɛ tobili kɛ donc au moins a tɛna kiritike quoi a e buba fɛnɛ donc yanni u ka faamuyali kɛ ka faamuyali ɲɛ sɔrɔ u ka ko la a donc ale fɛnɛ ye solution min sɔrɔ aw ka filimu in lajɛ pour que aw ka se k'o ɲɛdɔn nora fɛnɛ ale fɛnɛ b'a fɔ k'ale b'i venger or que ne yɛrɛ kɔni hakilina la kupulu kɔni kuma kuma tubabu ɲumanna communication foyi t'o bɔ donc ni kuma ma kɛ faamuyali tɛ se ka sɔrɔ kow la donc il faut que mɔgɔninfin ka kuma de mun bɛ digi la furuso kɔnɔ bɛɛ kan ka kuma bɛɛ kan k'i ta ɲɛfɔ mun ka ɲi mun man ɲi pour que faamuyali ka se ka sɔrɔ et puis funufununi ɲɔgɔn kɔrɔ tant que bɛɛ e ma fɛn fɔ ne ye e bɛ funu ne kɔrɔ donc ne bɛ se k'o faamuya cogo di donc o caman caman caman de bɛ bi furu ninnu na donc euh, en tout cas ne yɛrɛ kɔni série in diyara ne ye parce que donc dɔw bɛ se k'a kɛ komi ni nin ko ninnu bi kow tɛ mais ne yɛrɛ kɔni bolo bi kow don dɛ bi kow caman caman caman de b'a la parce que a an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw u tun bɛ ko minnu kɛ a sisan an denmisɛnninw an an fɛnnen don fɛn na parce que an ka an ka kupuluw kuma fɛnɛ an b'o caya an ni mɔgɔw cɛ an ka kupulu baro o bɛ fɔ an ni mɔgɔ caman cɛ donc ça fait que bi kɔni furu furuko furu furuko in man nɔgɔ furuko in man nɔgɔ donc euh, ne yɛrɛ kɔni bolo donc euh, conseil caman b'a la et puis an ka réalité ninnu a bɛ ye quoi donc mɔgɔninfin a bɛ se ka a bɛ se ka faamuyali ko d'i ma quoi a bɛ se ka faamuyali ko d'i ma donc euh, pour que ka kuma lasurunya la c'est pour que k'a fɔ nin série in kɔni a bɛ kuma an cɛw an'an musow de kan bi bidenw bidenw donc bi muso ni kunu eh, bi muso ni kunu cɛ eh, ani kunu mus ani eh, bi cɛw donc o kuma b'o de kan donc buktum kɔni a y'a kɛ a ye cɛw ka côté ye a ye musow fana ka côté ye mais bon filimu kɔni mana kɛ cogo o cogo i tɛ se ka fɛn bɛɛ ye i tɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ donc o temps tɛ bɛɛ bolo mais globalement a bɛɛ yira quoi dɔɔni donc pour que n kana filimu bɛɛ ɲɛfɔ aw ye donc sera ka min fɔ aw ye o ye nin de ye dɔɔni donc a bɛɛ bɛ faransɛ de la filimu bɛɛ bɛ faransɛ de la ah donc peut-être o tɛna diya dɔw ye parce que n'u kun y'a kɛ bamanankan na o fana kun ka ɲi ah mais a kɛra faransɛ la a ma a ma kɛ juguman ye quoi juguman tɛ donc maintenant ne yɛrɛ kɔni pour que ka conseil conseil min bɛ ne bolo k'a di denmisɛnninw ma donc an yɛrɛ an yɛrɛw ma dɛ ahan n kan bɛ mɔgɔ minnu ma ɔɔ n dɔgɔninw ani n denw donc furu ye fɛn min ye dulokiba tɛ n'a farala i b'a bɔ k'a bila o tɛ donc hali n'a faralen don i b'a kala de ka tila k'a don aa muso minnu b'a fɛ k'a kɛ lamu ye ka taa balimaw fara olu k'o dabila o man ɲi donc furu ye kalali de kalali ani kuma ani bonya bonya ni karama donc euh, kuma kɔni kuma de ka ɲi furu kɔnɔ n'i ma n'i ma content i bɛ ni fɛn min digir'i la i b'a fɔ tɔɲɔgɔn ye a mana kɛ donc ni cɛ ye fɛn min kɛ n'a ma bɛn muso ma muso k'a fɔ a ye muso ma fɛn min kɛ n'a ma bɛn cɛ ma cɛ k'a fɔ a ye kuma de bɛ fɛn bɛɛ ban ɔ ni mɔgɔ min tɛ kuma ka i ta kɛ funu ye kɛrɛfɛ o tɛ foyi de bɔ ko ninnu na o ye dɔ de fara a kan donc bi de kun ye nin revue in ye k'a d'aw ma donc buba et nora ko furu a furu kuma de kun ye bi ta in ye dɛ ɔhɔn donc nin de kun bɛ n bolo k'a d'aw ma bi donc a ye soin ta aw yɛrɛ la aw k'aw janto covid in na bana min don bana min don bɛɛ k'i kɔlɔsi bɛɛ k'i kɔlɔsi en tout cas aw kana hésiter k'an ka fɛn ninnu partager donc aw kana hésiter dɛ